ọtụtụ ndị na-ajụ m ee ada igbo biko ọnwa one na-emebe otu afọ n'ala igbo ngwa ka m kọọlụ gị nya ebe a ọnwa iri na atọ na-emebe otu afọ n'ala igbo ọ bụghị ọnwa iri na abụọ dịka nke ndị bekee si wee dị m ma-agụsịrị gị ha ebe a kekwana ihe kpatara nke a ihe kpatara nke a bụ na ị ma na n'ihe onyonyo ee m meburu n'oge mbụ agwara m gị na ọ bụ ụbọchị anọ mebere izu n'ala igbo ọ bụghị ụbọchị asaa dịka nke ndị bekee dị ụbọchị anọ ahụ bụkwa na afịa ha ya bụ eke orie afọ na nkwọ bụ ihe mebere izu m gwakwa gị na ụbọchị iri abụọ na asatọ na-emebe otu ọnwa ya bụ izu asaa izu asaa bụ 28 days ụbọchị iri abụọ na asatọ na-emebe otu ọnwa n'ala Igbo ọ bụghị ka ọ dị na nke ndị bekee ma nke ndị bekee bụ ụbọchị iri atọ maọbụ iri atọ na otu na-emeberu ha otu ọnwa Hmm? ngwa ka anyị gụsịa ee ọnwa e nwegasịrị n'afọ n'ala Igbo e nwere ọnwa mbụ ọnwa abụọ ọnwa ife eke ọnwa anọ ọnwa agwụ ọnwa ihe ji ọkụ ọnwa alọmchi ọnwa ịlọ mmụọ ọnwa ana ọnwa okike ọnwa aja ana ọnwa ede aja ana na ọnwa ụzọ alụsị ya bụ iri na atọ ọnwa iri na atọ e nwere n'afọ n'ala Igbo ugbu a anyị ga-agụnwo ya dịka anyị na-agụnwo ya m ga na-agwa gị n'ọnwa ọ na-ebido na n'ọnwa ọ na-akwụsị ọnwa mbụ nyanwa bụ the first month ọnwa mbụ ka a na-akpọ ya ọ na-ebido n'ọnwa February n'izu nke atọ na the third week n'ọnwa February ka ọ na-ebido kwụsị n'ọnwa March ọnwa abụọ bụ the second month ọnwa abụọ na-ebido n'ọnwa March kwụsị n'ọnwa April. Ọnwa ife eke bụ the third month na-ebido n'ọnwa April kwụsị n'ọnwa May. Ọnwa anọ bụ the fourth month na-ebido n'ọnwa May kwụsị n'ọnwa June. Ọnwa agwụ bụzi ọnwa agwụ bụzi the fifth month na-ebido n'ọnwa June kwụsị n'ọnwa July. Ọnwa ife ji ọkụ bụ the sixth month na-ebido n'ọnwa July kwụsị n'ọnwa Ọgọst. Ọnwa alọmchi bụ the seventh month na-ebido n'ọnwa Ọgọst kwụsị na early Septemba na mbido Septemba. Ọnwa ịlọ mmụọ bụ the eighth month na-ebido na early Septemba kwụsị na late Septemba. Ọnwa ana bụ the ninth month, ọnwa ana, yanwa bụ the ninth month bụ n'ọnwa ọktoba ka ọ na-abụ ọnwa okike bụ the tenth month bụ na early november to late november ya na mbido november wee luo na nkwụsị november ọnwa ajaana bụ the eleventh month ọnwa ajaana na-ebido na late november to december ya bụ ngwụcha november wee banye na december ọnwa ede ajaana bụzi the 12th month na-ebido na late December to January ngwụcha December ahụ to January ọnwa Ede Ajana bụ the 12th month abatazie na the 13th month bụ ọnwa Ụzọ Alụsị na-ebidozi na that January till February that third week of February otu a ka ọ dị ama m na o doro gị anya ama m na ị ghọtara ihe m kọwara mana ọ bụrụ na ị ghọtaghị ya ị nwere ike igenwo ya bidokwa n'isi gee ya ka ị wee nwee ike ghọta ihe m kọwara na ya ọnwa niile a mebere otu afọ n'ala Igbo um gbaa mbọ na-esonyere Ada Igbo. Ya gazie.